ebe nne m akụ ụwa e ụwa mee ụwa mee ebe nne m akụ ụwa e ụwa mee ụwa mee bịa nwoke kedu ka chi dịzi gị bọị ya bụ bọị diri gị na-akwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na yunivasiti ngịwa ahụ onwe gị mana na mpa gị na mma gị mmadụ ejiri zụọ gị na praịmarị isii ọ bụrụ ife ị na-anọ n'ime afịa bụ ịkwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ o ruo echi ya chọrọ onye dị ya mma hei hei kedu ife a ga-akpọ ihe anụwa a ga-akpọ ya iberibe or iberiberism cheki ngoro onwe gị na-ekiri m na ọ dị mma nwaanyị mana o ruo echi ọ chọrọ onye dị ya mma o ruo echi ọ chọọ onye gụrụ akwụkwọ o ruo echi ọ chọrọ e treat ya in a romantic way ọ bụrụ ngịwa na-agbaba n'ọchanja na-agbaba n'ose due to na ngịwa na-amanage ahịa ọga gị ife ị na-arụ bụ ịkwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na yunivasiti o ruo echi ị sị na ọga gị emee gị o ruo echi ị sị na ọga gị ekwe achọghị isetụlụ gị mana ngịwa mere onwe gị chekizie ọ dị mma ee ọ dịghị mma ị ma anyị na-eme ife na anyị na-ama ihe anyị na-eme anyị na-eme ife anyị na-ama ihe anyị na-eme anyị na-amara na ife anyị na-eme nwere repercussion at the end of the day e nwezi ka ọga gị chọpụtazie all this while na ị na-ezu ya ori si gị ngwa paakị akpa gị lawazie ọ bụrụ na ọga gị emejọgo gị ọ bụrụ na ị savụrụ ọga for 5 years o kwero esetụlọ gị but mgbe ị na-akwụrụ nwa agbọghọ ụgwọ akwụkwọ na yunivesiti na-azụ ya nri na-efidi famili ya ị mara na one day na ọga gị ga-achọpụta hey ebe na m akwụ ụwa e ụwa mee ụwa mee ebe na m akwụ ụwa e ụwa mee ụwa mee afụzie gị ka ị na-akwarizi asịghị nke achọ achọghị ịba uru but ị gara ebe ị enweta opportunity baa uru gị useless ya ya ọ bụrụ ịkwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na yunivasiti n'ezi ndị bụ ihe i bu n'obi bụ ihe i cheta n'obi gị ọha dị mma ọ dịghị ihe mmanụ ọ bụrụ na ị na-agba ọ bụrụ na ị ka na-agba bọị kịta gị na-ekiri dis vidio anywhere focus na bọị ị na-agba savụọ ọga ọga duo gị ka i wee kpata ego ahụ a na-ekwu okwu ya maka ịkpata ego ahụ ụ- ụmụ agbọghọ ahụ ejugo gị ahụ karịa iwere ego ị mara ego ọga ka ọ wụ na-azụ nwa agbọghọ ịma na gị na-enwe gị na ịma na o ruo echi ya mere abandon bitọ na ọgbọ gị anya ọ gaa yunivasiti ya chọrọ ndị dị ya mma na ọ gaa yunivasiti ya chọrọ fine boys ngwa gị na-ekiri m ị bụrọ fine boy ọ ga na-prefer boys ga-etiriti well ọ bụrụ ngwa so nke ọbụla ị na-eme uche gị adị ya maka eri ego erigokwa gị ọ bụkwa o ruo echi ọga chụọ gị na bọị gị bata na-agwa ọra obodo na ọga chụ gị na bọyị gwakwa ọra obodo na ọ nwaanyị ị na-azụ n'akwụkwọ mere ọga ji chụọ gị na bọyị